Is Mise Charlie, bunaithe ar an ngearrscéal My Name is Charlie le Thomas Brodkin. Hello, is mise Charlie, ar seisean, agus shuigh sé síos in aice léi ar stól ard an bheáir. Roimh dheireadh na hoíche, beidh d'aird orm agus fágfaidh tú liom d'ainm agus do sheoladh fóin. Seans ar domhan, ar sise go borb, agus thóg sí súimín ón ghloine a bhí roimpi. Is custaiméir rialta anseo mé. Gach oíche Aoine le dhá bhliain anuas, agus tig liom a insint duit go dtéim abhaile i m'aonar. Bhuel, mar thús, níl aon phlean agam tú a thionlacan abhaile. Ní hé an tsórt duine sin mé. Agus mar aon leis sin, níor labhair tú liom riamh cheana. Más amhlaidh go ndearna tú, bheadh d'uimhir fóin agam i bhfad ó shin, agus chomh maith leis sin, bheifeá i ngrá liom. Gháir sí. Smaoinigh sí a suíochán a fhágáil ar an toirt, ach d'fhan sí ar a stól. Anois, cowboy, tabharfaidh mé uair amháin duit. Beidh spórt agam ag éisteacht le do chuid seafóide. OK, ar seisean, agus thug sé nod don fhear leanna an dá ghloine a líonadh arís. Ach caithfidh mé a rá leat go bhfuil cupla riail agam. Gháir sí os ard. Rialacha? Suíonn tú taobh liom gan chuireadh? Deir tú go dána go dtabharfaidh mé m'ainm agus m'uimhir fón duit agus go dtitfidh mé i ngrá leat. Ordaíonn tú dom na rialacha a ghlacadh. Cén fáth an dóigh leat nach seasfainn suas agus an deoch a dhoirteadh i d'aghaidh? An fear beáir ag caint. An bhfuil an duine seo ag cur isteach ort? Tóg bog é Joe. Tá Charlie anseo ar a dhícheall ag fiafraí m'ainm. Tá mé ag baint suilt as an chomhrá. Thuig Jo cad a bhí ar siúl agus d'fhill sé ar an bhfear. Anois, cowboy? Cad a thugann ort a cheapadh nach dtréigfidh mé tú? Mar rinne tú gáire. Rinne mé gáire, ar sise, agus aoibh ar a haghaidh. Bhí mé ag gáire fút, ní leat. Ag an am chéanna, gháir tú, agus is breá liom sin. Cad iad na rialaithe, mar sin? ar sise, ag fonóid faoi. Ní dócha go nglacfaidh mé leo, ach tá mé fiosrach. Riail 1, Caithfidh tú a thuiscint go bhfuil meas agam ort agus gur fiú go mór duit suim a chur ionam. Ní mór duit a bheith cothrom liom. Tá mé sásta 'ní hea' a ghlacadh mar fhreagra, ach más 'sea' an freagra beidh ort d'ainm agus do sheoladh a thabhairt dom. Agus riail a dó? Má éiríonn liom d'ainm a thomhas, beidh ort do sheoladh a thabhairt dom. Fan. Seans go leanfaidh tú ag tomhas go dtiocfaidh tú ar an ainm cheart. Tabharfaidh mé trí sheal duit. Tá sé sin sásúil? Agus chroith siad lámha. Susan, arsa Charlie. Susan, Conas a cheapfá, in ainm Dé, go mbeadh a leithéid d'ainm orm? Bhí Susan ar gach cailín álainn dár bhuail mé léi riamh. Nach bhfuil an ceart agam? Níl, cowboy. Seans a dó? Dála an scéil, cad chuige gur phioc tú ormsa? Tá raidhse cailíní dóighiúla sa bheár anseo, cuid mhaith acu níos dathúla ná mise. Is breá liom gur iarr tú sin orm. Nuair a bhí mé deich mbliana d'aois, bhí mo thuistí ag lorg ceapach talún le teach a thógáil. Tháinig an gníomhaire eastáit i gcabhair orthu agus, 'Cén bhaint atá ag an scéal sin le rud ar bith? Bíodh foighne agat. Tá súil agam nach leanfaidh tú ag cur isteach orm agus muid ag siúl amach le chéile. Lig dom leanúint ar aghaidh. Bhí roinnt suíomh ina leabhar aige. Is féidir liom, ar seisean, na píosaí talún go léir a thaispeáint díbh, más mian libh, nó b'fhéidir go mb'fhearr libh an ceann is fearr a fheiceáil anois díreach. Agus b'in mar a tharla. Thóg siad an teach ag an ionad sin, agus tá siad ann go fóill. D'fhéach Charlie uirthi. Bhí ar mo chumas mo bhealach a dhéanamh thar timpeall an bheáir agus labhairt le dóthain cailíní, ach phioc mé an cailín is fearr. Ní fíor focal uait. Is bréag é. Fíor? Feicfidh tú an teach nuair a thagann tú ar cuairt chun bualadh le mo thuismitheoirí. Ráiméis. Níl suim agam bualadh le do thuistí. Tá tú ag iarraidh an dallamullóg a chur orm. Cén fáth go bé ach an tusa cowboy? Mar tá tú i ngrá liom. I ngrá leat? Níl aithne agam ort. Cad a thugann ort a rá go bhfuil gean agam ort? Bhuel, nuair a bhí mé sa bhunscoil, Laura, Laura? Ní mise Laura. Cá bhfuair tú an t-ainm sin? Shuigh Laura in aice liom ar scoil. Ba chailín teasaí í agus ní raibh meas ard aici orm. Ba leaidín beag bídeach mé ag an am agus ba bheag suime a bhí ag éinne de na cailíní ionam. Bheartaigh mé iad a mhealladh. le féiríní beaga, milseáin, seacláid agus aroile. D'inis mé dóibh chomh hálainn a bhí siad, a gcuid gruaige, a gcuid éadaí agus mar sin de. Le himeacht aimsire d'éirigh cairdeas eadrainn. Chun meas a chothú i gcailín caithfidh duine a bheith deas lách léi. Caithfidh tú a thaispeáint di gur duine speisialta í. Sin mar a iompraíonn Daid le mo mháthair. Beidh an méid sin léir duit nuair a bhuaileann tú leis. Má bhuailim. Ná bíodh amhras ort. Cuirfidh mise chuige. Tabharfaidh mé bláthanna duit. Tógfaidh mé amach tú gach oíche Aoine. Scríobhfaidh mé dána grá agat, canfaidh mé amhráin grá duit. Níl uaim go dtitfidh tú i ngrá liom toisc gur maith leat peataireacht, ach toisc a bhfuil a fhios agat gur mise an leannán duit. Tar éis do shaothair go léir, nach bhfuil an seans ann go siúlfaidh mé amach an doras? Cad a dhéanfaidh tú ansin? An rithfidh tú i mo dhiaidh? Ní hea! Déanfaidh mé mar a rinne m'athair. Feicim go bhfuil scéal eile agat ar bharr do theanga. Nuair a bhuail m'athair le Mam den chéad uair, Bhí triúr cailíní eile in éineacht léi. Bhí sé ag obair i gcaifé ag an am. Chuaigh sé suas chuici agus d'iarr sé a hainm. Dhiúltaigh sí. Tá bá agam le do mháthair cheana féin, Chlaon Daid a cheann. D'inis sé di go mbeadh a hainm aige luath nó mall. Bhí sé sásta moill a dhéanamh. Maidir le Mam, bhí mian aici a hainm a thabhairt láithreach, ach bhí sí ró-bhéasach. Ach d'fhill sí ar an chaifé gach re lá ina dhiaidh sin. Rinne an bheirt caidreamh agus comhrá ach níor iarr sé a hainm uirthi. Bhí sí ag tnúth leis, ach bhí sé ag fanacht uirthi. Faoi dheireadh, mháirseáil sí isteach sa chaifé, shiúil suas chuige, Mary Ann is ainm dom agus is mian dom siúl amach leat. Agus mhair siad faoi shonas ó shin, tríocha bliain. Agus tiocfaidh mise ar ais anseo gach oíche Aoine agus beidh scéalta eile agam duit. Amhail mo dhaid, beidh mé sásta feitheamh. Ach cogair mé seo. Is minic a deir mo mháthair gur trua léi nár inis sí a hainm an chéad lá. Scéal iontach aisteach. Monica! Caithfidh gurb é sin d'ainm. Monica is ainm do mo dheirfiúr agus níl éinne ar domhan níos cineálta ná í. Inis dom faoi Monica. Is scéal é sin don chéad duine eile. Tá brón orm, Cowboy, ach sin é an tríú babhta. Sin deireadh an chomhrá. Mar a dúirt mé, nílim anseo chun bualadh le héinne, fiú daoine le scéalta suimiúla. Leis sin d'éirigh sí, chuaigh suas chuig Joe an fear leanna, agus thug an cárta creidmheasa dó. Scrígh sé a hainm ar an admháil, chríochnaigh sí a deoch agus amach an doras léi. Bhí meangadh gáire ar Charlie mar bhí a fhios aige go dtiocfadh sí ar ais oíche eile. Bheadh Charlie ar ais fosta. ‘Hey there, cowboy, arsa Joe. Tá rud anseo duit. D'fhéach Charlie ar an admháil. Tiontaigh é, arsa Joe. Léigh Charlie an nóta. Mary Anne is ainm dom, amhail do mháthair. Cuir scairt orm agus inis scéal eile dom. Faoin nóta bhí uimhir fóin. Leag Charlie an deoch, thóg sé an fón as a phóca agus dhiailigh sé.